Scéalta Aesop. Gréagach ab ea Aesop. Rugadh é timpeall 600 bliain roimh ár Slánaitheoir. Daor ab ea é. D'insíodh sé a chuid scéalta do na daoine móra a bhí ann lena linn. Seo cuid de scéalta Aesop, agus chífear go bhfuil an múineadh atá iontu chomh fíor fós agus a bhí an lá a insíodh iad don chéad uair riamh. An Fhuiseog agus a hÁl. Bhí fuiseog agus nead aici i ngort. D'imíodh sí amach gach lá ag soláthar don ál beag a bhí sa nead aici. Lá dá raibh sí amuigh tháinig fear an ghoirt agus a mhac agus d'airigh na héin beaga ag caint iad. Tá an gort seo aibidh, arsa an fear. Ní foláir é a bhaint. Imigh agus bailigh na comharsana agus bídís anso agat ar maidin amáireach go mbainfimid é. Nuair a tháinig an fhuiseog abhaile d'inis na héin beaga di cad dúirt an fear. Cad a dhéanfaimid? ar siad. Marófar sinn! Ní baol daoibh! ar sise agus d'imigh sí ag soláthar lá arna mhárach. Tháinig an fear agus a mhac leis an arbhar a bhaint ach níor tháinig aon chomharsa agus nuair nár tháinig aon chabhair ní dhearnadh aon obair. D'fhan an bheirt go meán lae ag feitheamh. Ansin labhair an t-athair. Imigh ag triall ar na daoine muinteartha, ar seisean, agus bídís anso agat ar maidin go mbainfimid an gort. Tháinig an fhuiseog abhaile agus d'inis na héin bheaga an scéal di. Ní baol orainn, ar sise, agus d'imigh sí arís ar maidin ag soláthar. Tháinig an fear agus a mhac ar maidin dár gcionn, ach níor tháinig aon duine muinteartha. D'fhan an bheirt ag feitheamh go meán lae agus ina dhiaidh, ansin labhair an t-athair. Caithfimid féin an obair a dhéanamh, a mhic ó, ar seisean. Bímist anso le héirí lae ar maidin agus bainimid féin an gort. Tháinig an fhuiseog abhaile. Cad dúirt an fear inniu? ar sise. Dúirt sé, ar siad, go mbeadh sé féin agus a mhac anso le héirí lae ar maidin agus go mbainfidís féin an gort. Más mar sin é, arsa an fhuiseog, ní foláir dúinn a bheith ag gluaiseacht. Bainfear an gort amárach. an fhuiseog agus a hál. Bhí fuiseog agus nead aici i ngort. D'imíodh sí amach gach lá ag soláthar don ál beag a bhí sa nead aici. Lá dá raibh sí amuigh, tháinig fear an ghoirt agus a mhac, agus d'airigh na héin beaga ag caint iad. Tá an gort seo aibidh! arsa an fear. Ní foláir é a bhaint. Imigh agus bailigh na comharsana agus bídís anso agat ar maidin amáireach go mbainfimid é. Nuair a tháinig an fhuiseog abhaile d'inis na héin beaga di cad dúirt an fear. Cad a dhéanfaimid? ar siad. Marófar sinn! Ní baol daoibh, ar sise, agus d'imigh sí ag soláthar lá arna mháireach. Tháinig an fear agus a mhac leis an arbhar a bhaint, ach níor tháinig aon chomharsa, agus nuair nár tháinig aon chabhair, ní dhearnadh aon obair. D'fhan an bheirt go meán lae ag feitheamh. Ansin labhair an t-athair. Imigh ag triall ar na daoine muinteartha, ar seisean, agus bídís anso agat ar maidin go mbainfimid an gort. Tháinig an fhuiseog abhaile agus d'inis na héin bheaga an scéal di. Ní baol orainn! ar sise, agus d'imigh sí arís ar maidin ag soláthar. Tháinig an fear agus a mhac ar maidin dár gcionn, ach níor tháinig aon duine muinteartha. D'fhan an bheirt ag feitheamh go meán lae agus ina dhiaidh, ansin labhair an t-athair. Caithfimid féin an obair a dhéanamh, a mhic ó! ar seisean. Bímist anso le héirí lae ar maidin agus bainimid féin an gort. Tháinig an fhuiseog abhaile. Cad dúirt an fear inniu? ar sise. Dúirt sé, ar siad, go mbeadh sé féin agus a mhac anso le héirí lae ar maidin agus go mbainfidís féin an gort. Más mar sin é, arsa an fhuiseog, ní foláir dúinn a bheith ag gluaiseacht. Bainfear an gort amárach.